ọhaneze ndị Igbo mma mmanụ alawomụko mma mmanụ Abia state ekele unu n'ọkwa nwanne unu HSM Akajiọfọ Ọba Agụiyi n'ala Ụmụahịa ee o wee okwu m wetara unu tata nwa bụ Eke ee tupu ndị ụka bịara n'obodo anyị o wee mmemme ndị nna nna anyị ha na-eme mmemme na-ebute ọganiru mmemme na-ebute ngọzi mmemme na-eme ka nwoke bie ogologo ndụ nwaanyị aka nka nwoke aka nka mana a mụtala anyịnwa anyị abịa n'ụwa bịa fụ na ememme anwa ọtụtụ ife ndị nna anyị mere na anaghị emekwa ya ọzọ a bata n'obodo a na-ewe arụsị ndị n'iche n'iche a na-ewe arụsị obodo a na-ewe arụsị nọ na ezi na ezi that means family to family a na-ewe arụsị dị otu anwa a na-ewe arụsị a ga-asị na ọ ya na-eche family ndị otu anwa family arịa a na-achụpụ àjà nọ n'elu dị arụsị arụsị a na-arụ ọrụ n'ezinụlọ ha ee o wee mmụọ a na-akpọ Ahịajiọkụ wekwa mmụọ a na-akpọ Kamalụ Arọbịnagụ ọtụtụ mmụọ nọ n'obodo ma mmili a na-efe ụmụ ihe a ine gboo mana ihe dị iche abụ na ndị nna anyị agara akwụkwọ na ha adịrị expose sọsọ ụdịka ekpere a na-ekpe abụ ogologo ndụ na arụ isi ike ka ha fụ ihe ha ga-eri ine gboo a kọọ ji na ana ji na-ebu ibu n'ime ana a bapụta ji gị bapụta nnukwu ji mana kịta ji anaghị ebusikwa ibu A na-ewe eji n'obodo mana kịta eji adịrị. Ọtụtụ ife a ji mara ine gboo na ndị ichie, ọtụtụ ife ahụ alago maka na omenala anwụgo. Obodo anyị we ihe a na-akpọ ọjị Igbo nne mbụ mana kịta ọjị Igbo adịrịkwa ya mere omenala n ji nwụọ maka na o nweghị ndị na-agọdo mmụọ, o nweghị ndị na-akpọku ndị ichie ọzọ. So ihe m ji bute okwu ahụ abụ nọọ ka anyịnwa bụ ndị Igbo kọta ebe anyị si pụta ụwa. Ihe nọ na-abụ ndị nna anyị anara ndị nna nna anyị gọdoro mmụọ gọdo ya ọfụma mana nsogbu ha nwe abụ na ha agara akụkọ ha agara akwụkwọ ha adịrị exposed ee anaghị ekpe ka ha jee obodo oyibo Ha anịrị ekpe ka development, ihe dị mma mee na obodo ha. Sọsọ ife a na-ekpe bụ ogologo ndụ na arụ isi ike, ka ndị mmụọ chee ha ndụ, chee ezinaụlọ ha ndụ. Mana anyịnwa abịala bịa fụ ụmụ ihe a. I jee n'Anambara, a na-agọdo mmụọ ọfụma, na-ekpe ka ọganiru na-abịa. Ọ wụ mmemme e kwesịrị ị na-eme n'obodo, na-eme ka obodo na-aga n'iru, ihe dịka iri ji. bụ nnukwute mmemme ndị Igbo na-eme iri ji mmụọ Ahịajiọkụ a gọdo mmụọ gọdoo ji afọ na afọ na-abịanụ ji a na-ebuzi ibu a na-afụ ihe a na-eri ee a na-enwe mmemme dịka mmanwụ n'obodo masquerade a na-enwe masquerade n'obodo Masquerade a bụ ihe na-ebute ọganiru, mmanwụ na-ebute ọganiru ka ọ ga-eme ka ndị ọcha bata. Ndị nọ na America asị na a na-eje obodo ha na a chọrọ ije na festival dị otu anwa, a kpọta ndị ọcha, ndị ọcha ebe elemaga anya. Otu anwa ndị ọcha batakwara, a ga-afụ investment, fụ ụmụ ihe a ga-eme. Lekwa n'obodo anyị na 22 century, 24 century anyị enwere ọkụ n'obodo. Ọ dị wrong. Ọ maka ọtụtụ ife e kwesiri ime anịrị eme ya. Progress adịrị n'obodo. Ọ maka ihe e kwesiri ime anịrị eme ya. A sị m, ihe ọma ga-emela anyị Igbo, na ọ ka anyị maa ebe anyị na-aga. Ka anyị kwụlụ ọtọ anyị ọfụma. Afa m ka bụ HSM Akajiọfọ Ọba Agụiyi n'ala Ụmụahịa. Fon nọmba m ka bụ 081 34